kugwira ntchito ni mdalitso ena ife izi nzomwe makolo athu ankatiphunzitsa kuyambira tili ana amatiphunzitsa kuti ukagwira ntchito kaya yotunga madzi yoti ukasambe nawo kapena ukagwira ntchito yolima kuti udye nawo ukagwira ntchito yokonza nyumba kuti uzikhala nawo mwemo ukagwira ntchito yochapa umavala nawonso ndiye timati Tikamakhala, timadziwa kuti mdalitso wina uliwonse umabwera nkugwira ntchito, chifukwa kugwira ntchito molimbikira ndi mwaluso ndi khomo lomwe Mulungu amatilowetsapo madalitso osiyanasiyana. Izi zikutanthauza kuti ngati Kugwira ntchito lili mdalitso ndiye kuti ulesi komanso umbava mmatemberero. Ambiri sadziwa kuti munthu waulesi ngwakuba ngakhale. Zochita zawo zimakhala zosiyana, zikhulupiriro zawo zimakhala zofanana, waulesi ndi wakuba. Onsewo samakhulupirira kuti kugwira ntchito ndi mdalitso ayi. Onsewo amaona ngati kugwira ntchito n'chinthu choyipa. Mwachidule, onsewo sakhulupirira kuti Mulungu ni wabwino. Chifukwa munthu amene wakhulupirira kuti Mulungu ni wabwino amalimbikira ntchito chifukwa akudziwa kuti mu ntchitomo muli ubwino womwe Mulungu anauikamo. Ndiye nkhani tabwerera panoyi, nkhani imeneyi n'yolimbikitsa kagwiridwe ka ntchito m'dziko muno. Chifukwa pamalo pomwe anthu sakugwira ntchito, sipachedwa kubwera khalidwe la umbava kutere kuti mkamaona anthu aku TEVETA akumathamangathamanga kusula achinyamata ndi kuwalimbikitsa kuti azigwira ntchito, muzidziwa kuti akuthandizanso kuti umbava uchepe m'dziko muno. Mutu wa msonkhano wa lero ukamba za luso lomwe tiyenera kukhala nalo Pogwira ntchito kuti tikhale ndi chuma, chuma chotithandiza kuti tizidzidalira tokha, ndiye masomphenya athu amenewo. Tsono inu a ku TEVETA musasiye kutilimbikitsira achinyamata athu kuti azigwira ntchito molimbika. Umisiri umenewu ngofunika. Azathu amati mafundi ku East Africa chifukwa zinthu zonse sizingatheke popanda mmisiri amene akuthandizira. Tikuyenera kuonetsetsa Kuti pasapezeke wina pakati pathu yemwe akuyembekezera kulandira zaulere, kaya chifukwa chojiya, kaya chifukwa chodziwana na anthu andale, kaya chifukwa chodziwa kupemphapempha, yayi. Dzulodzuloli, Aphungu a nyumba ya malamulo akhazikitsa bajeti ya 8 trillion kwacha. Koma ngati wina akuyesa kuti ndalamazo zoyendetsera bajetiyo zilipo kale penapake kuti umangopita kumakatapa. ndiye ayiwale ndalama zoyendetsera mapulogalamu onse aboma zimachokera ku misonkho ya nzika zomwe zikugwira ntchito ndi ndalama za amalawi ndiye ngati sitigwira ntchito molimbika bajeti imeneyo ithera papepala palibe amene timuloze kuti ndalama za misonkho ya amalawi eh, mwina ndibwerezenso palibe amene timuloleze kuti ndalama za misonkho ya amalawi azingosakaza Chifukwa opereka misonkho cholinga chawo nchoti ndalama zawo timangire misewu, masukulu, mabiriji, zipatala, tigule mankhwala, mabuku, fetereza komanso kulipira ma civil servant, apolisi, azaumoyo, asilikali ndi ena otere. Ndalama zimenezi palibe zomangodya ndalama za boma chifukwa makomo wonse osololera ndalama zimenezi zimene sunazigwirire ntchito tinatseka tere tikanzindikira kuti pena mposatseka tikatsekanso pamenepo mudziwetu kuti Kutseka kwa makomo amenewa kudakwiyitsa anthu ambiri. Mpaka lero wokwiya ndiye nga nkhaninkhani. Ndipo wena anayamba kale kukambirana kuti apeze njira zomchotsera Chakwera m'boma kuti aja ankasololawo ankasolola ndalama za amalawi aja ku State House n'ku Reserve Bank abwererenso m'bomamo akapitirize ntchitoyo. Koma ine ndiye sinchoka ndipo wonse okonda kudya zaulere wonse wonse okonda kudya zaulere akonzekere kupitiriza

ndipo ngati kukwiyako kukhale kukwiya kwa wenawo ngakhale kwa achibale wanga mupitilira kukwiya chifukwa zimenezo sitikuvomera ndalama za amalawi zigwire ntchito yotumikira amalawi wonse tifuna tigwire ntchito komanso Tikuthandizeni achinyamata kuti mupeze ntchito zoti mugwire molimbika kuti mukhale ndi chuma chanuchanu. chomwe chizikuthandizani kudzidalira nokha. Dziko silingakhale lodzidalira lokha ngati inu simkhala wodzidalira nokha. Kuyambira pa nyumba iliyonse, uh, aliyense payekha kufikira kuti tonse tikhoza kukhala mchitsimikizo kuti dziko lotukuka ndi lodzidalira limene tikukhumbali nlothekadi koma awa amisiri awa asanyozedwe chifukwa ndiwo amene ali ofunikira koposa kuti timange zinthu zolimba mdziko muno kulimbikitsidwa ndiko. Te ndaona ena kumabufe uko ena nimangowadutsa koma ena nnaima pena nnaima pena nkuona kuti koma anyamata a ku Malawi umu zilimo sizija timachita ku Poly zomanyoza apere ku MUST-ko ndiwo amene amapanga magalimoto aja abwana nduna komabe ah, matelala ngati enanu amakunamizani telala wanga amachita bwino ndiye ni mawu ochepa amenewa ndatsegulira msonkhano umenewu wa TEVETA wa chaka chino cha 2025 ambuye akudalitseni nonse